Ar an líne anois ó Ghaoth Dobhair i gContae Dhún na nGall tá Dónall Ó Cnáimhsí, Oifigeach Pleanála Teanga do Limistéar Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt, sé sin do Ghaoth Dobhair, Rann na Feirste, Loch an Iúir agus Anagaire. A Dhónaill, fáilte go dtí an clár. Go raibh míle maith agat. A Dhónaill, rinne mé agallamh raidió le Micheál McGee, an tOifigeach Pleanála Teanga do Limistéar Chloich Cheann Fhaola ar an gclár seo mí ó shin. Tá a fhios agam gur tusa an dara Oifigeach Pleanála Teanga atá fostaithe sna Limistéir Pleanála Teanga sa Ghaeltacht. An féidir leat a insint dúinn faoin bpróiseas fada agus cuimsitheach a bhí ar bun agaibh chun teacht go dtí an stad seo ina bhfuil sibh i limistéar an Iarthuaiscirt sa lá atá inniu ann? Bhuel, tá siar i 2012 nuair a d'fhógair an aire stáit ag an am, Donnchadh Mac Fhionnlaoich, go dtabharfaí an dualgas pleanála teanga ar na coistí pobail, sé sin go raibh na coistí pobail le plean teanga a ullmhú do na gceantair féin nó do na limistéir féin. So rinne an rialtas amach ag an am sin go mbeadh, sílim, Naoi gcinn déag dá limistéar phleanála teanga ann, tá sin ardaithe anois go dtí fiche is a sé. So tháinig an nuaíocht sin aniar aduaidh. Bhí mé féin bainte le le Coiste Forbartha anseo mar rúnaí ar an an Chomharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair. So tháinig sin aniar aduaidh orainne agus shocraigh muid i dtús báire a ghabháil i gcomhar leis na coistí eile eh sa cheantar agus tugadh cuireadh dúinn ansin a iarratas a chur isteach le bheith mar cheanneagraíocht. So chuir an Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair isteach iarratas ag an am sin, 2014, le bheith mar cheanneagraíocht ar an phróiseas i gcomhar leis na coistí eile uilig go léir fosta. Naoi gcoiste eile sa cheantar fosta a thug tacaíocht dúinn. Roghnaíodh ansin muid mar cheanneagraíochta agus chuaigh muid i mbun oibre ansin ag cur plean i dtoll a chéile. Bhí Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair ag eagrú an rud agus a bheith ag stiúradh na céimeanna áirithe uilig go léir a bhain leis sin. So ghlac sin tamall fada agus cheadaigh an tÚdarás ansin dúinn a bhí i mbun an rud, dhá chomhairleoir teanga a thabhairt isteach le cuidiú linn an plean a chur i dtoll a chéile agus bhí an t-ádh orainn go bhfuair muid Hannah Ní Dhoimhín as Baile Átha Cliath a rinne an-obair ar fad agus an Dr Dónall Ó Baoill. So, faoi dheireadh 2016, bhí an plean ullmhaithe againn agus é istigh ag an Roinn agus tuairim is sé mhí ina dhiaidh sin, fuair muid cead leanúint ar aghaidh leis, bhí sé faofa agus ceadaithe ag an Roinn. Agus ansin, chuaigh muid i mbun ansin ag cuartú, ag lorg, bhuel, ag feidhmiú an plean agus an chéad pháirt den phlean ná go mbeadh Oifig. bunaithe anseo, Oifig Pleanála Teanga bunaithe le daoine fostaithe ansin go gairmiúil go lánaimseartha agus i ndiaidh próiseas nár éirigh linn mar an iarratais an chéad bhabhta, an darna babhta chuaigh mé féin isteach fána choinne agus chuaigh muid cúigear a chuaigh faoi agallamh agus sa deireadh shocraigh, anois ní muid féin bhí an tÚdarás i mbun na hagallamh agus. D'éirigh liom féin an jab a fháil ina dheireadh sin, so táimid i mbun anois ag iarraidh an rud a fheidhmiú anois, na céimeanna áirithe a bhaint as rud. Tá suas le 40 beartais difriúil ag baint leis an phlean ag baint le réimse leathan de saol an phobail.
Ok, tiocfaimid ar ais go dtí an plean féin i gceann cúpla nóiméad. Tá na hoifigigh agus ceann eagraíochtaí pleanála teanga timpeall an Ghaeltacht ag obair le chéile mar ghréasán freisin, nach bhfuil? Tá, sin rud a bhí iontach dearfach faoin rud ar fad. Táimid iontach, tá an-taithí againn a bheith in iomaíocht le chéile ar thaobh deontaisí agus ar thaobh comórtaisí Glór na nGael agus mar sin ach tá seo difriúil, táimid ag comhoibriú le chéile agus ag iarraidh struchtúr truchtúr náisiúnta a chur ar bun agus go dtig linn eolas a mhalartú go héasca. Agus tá ainm agaibh ar an ngréasán, nach bhfuil? Anois. Tá. Yeah, well, bhí roinnt cruinnithe agus sin le linn an tsamhraidh agus tháinig muid aníos leis an ainm Gaeltacht Bheo. So tá Gaeltacht Bheo ansin mar ag déanamh ionadaíochta ar shon na LPTanna ar fad ar fud na tíre. Anois táimid sna luath-chéimeanna de sin go fóill, go díreach, agus níl mórán, tá baill tofa ar sin, but tá brandáil agus logo agus rudaí mar sin le cur i dtoll a chéile go fóill againn. An bhfuil aon eolas sa bhreis agat faoi cathain a bheidh na hoifigigh pleanála teanga i ngach limistéar pleanála teanga i mbun oibre? Bhuel, tá, tá, tá, tá beirt againne ceaptha anseo anois faoi láthair i dTír Chonaill, tá, tá, tá súil acu go mbeidh duine ar Árainn Mhór gan mhoill fosta, tá iad sin fógartha sa Rinn chomh maith agus i gCiarraí. So tá, tá an tÚdarás ag dúil go mbeidh suas le duisín ag obair ar fud na tíre ag deireadh, deireadh an bhliain seo chugainn, deireadh 2019. So de réir a chéile, nuair a thosaíonn daoine ag obair, ag obair ar rud go gairmiúil agus go bhfuil muid ag nascadh le chéile agus go, fosta leis na bailtí seirbhíse Gaeltachta agus na líonraí, tá, tá cúig líonraí aitheanta fosta fríd an tír agus an comhoibriú sin agus go mbeimid ábalta tuigbheáil níos fearr a fháil ar an phróiseas agus go mbeimid ábalta rudaí a bhogadh chun cinn. agus beidh ceann de na líonraí, nó beidh ceann de na mbailte seirbhíse Gaeltachta, is é Leitir Ceanainn a bheas mar cheann acu, an ea? Tá Leitir Ceanainn, Baile Dhún na nGall agus an Chlochán Liath sa chontae seo. Tá 13 cinn thart fríd an tír, tá cathair na Gaillimhe agus cathair Chorcaí mar shampla, ansin tá líonraí mar shampla Cluain Dolcáin agus Iarthar Bhéal Feirste agus an Charn agus Baile na hInse agus Baile Locha Riach. So tá tógáil á déanamh air sin fosta. Beidh níos mó líonraí ann amach anseo fosta go díreach ag an bhomaite sin, sin an próiseas atá muid ina bhun agus agus d'fhéadfaí coistí áitiúil a chur i mbun oibre sin agus pleananna a chur i dtoll a chéile agus an an comhoibriú sin a a bheith a bheith a chothú idir na dreamanna áirithe uilig. Is próiseas an-suimiúil é sin freisin nach bhfuil ó thaobh na líonraí agus na bailte seirbhísí Gaeltachta, nach bhfuil? Tá cinnte, tá go leor ag dul ar aghaidh, go díreach na nascanna nádúrtha idir na dreamanna agus sin ag iarraidh a chruthú anois go mbeidh nasc nádúrtha idir na dreamanna agus go mbeidh muid ag tarraingt le chéile agus go mbeidh an t-eolas sin ag scaipeadh. Go minic anseo sa Ghaeltacht tá muid cineál scaipthe amach agus iargúlta agus níl teacht againn b'fhéidir ar na saineolaithe atá ag obair sna coláistí agus chuile rud mar sin go díreach agus Go mbeidh muid ábalta oibriú le chéile agus go háirithe an taithí ag daoine eile thuas sna bailte móra in áiteanna a bhfuil an fócas cuimsithe ar chúrsaí Gaeilge agus oideachais. So go dtig linn tarraingt ar an taithí s'acu sin agus ar an eolas atá acu sin agus go háirithe an saineolas agus go mbeidh siad ábalta treoir agus comhairle a thabhairt dúinn anseo sa Ghaeltacht. Chun caint faoin Limistéar Pleanála Teanga ina bhfuil tú ag obair, Ceist mhór, an féidir leat a insint dúinn faoi na buntáistí atá agaibh ar dtús ó thaobh chur chun cinn na Gaeilge sa limistéar agus ansin cineál a insint dúinn beagáiní faoi na míbhuntáistí atá agaibh? Bhuel, an buntáiste mór go bhfuil an Ghaeilge beo beathach anseo, go bhfuil, go, go bhfuil sí go fóill in, in ard réime, go, de réir na suirbhéanna ar fad, tá, tá thairis 60% den phobal anseo gur an Ghaeilge a, a teanga laethúil. So sin buntáiste iontach mór an saibhreas oidhreachta anseo againn fosta, an slabhra órga sin a théann siar thar na cianta gan bhriseadh. So sin rud iontach, iontach luachmhar atá againn agus iontach tábhachtach agus bua iontach don cheantar seo. Na bagairtí agus na laigeachtaí anseo ná an oiread, creidim, an dífhostaíocht, creidim, le, go háirithe le deich mbliana anuas, an titim eacnamaíochta agus. Beidh cuid mhór dár ndaoine óga, daoine a bheadh anois ag pósadh sa cheantar agus ag cur fúthu anseo ag tógáil clainne anseo. Tá siad bogaithe go dtí an chathair ná bogaithe thar lear agus tá sé iontach deacair orainn iad sin a mhealladh ar ais. Cineál de na rudaí sin, tá thart fá tríú cuid den phobal seo anois gurb é an Béarla a gcéad teanga, a gcéad teanga labhartha. Agus de réir na saineolaithe, you know, de réir na léirithe sin i bhfeidhm, tá sin le feiceáil againn, go bhfuil an tríú cuid sin ag dul i bhfeidhm go mór ar an dá thríú sin den phobal a labhrann Gaeilge agus go bhfuil sórt imeallú ag tarlú ar an Ghaeilge, go bhfuil sí brúite chun chun taobh agus go bhfuil muid ag déanamh níos mó spáis don aon tríú sin nach bhfuil an Ghaeilge acu agus go dtéann just go dtéann siad i bhfeidhm ar chúrsaí a bíonn ar siúl anseo so caithfimid iarracht a dhéanamh dhul i ngleic leis sin, iad a mhealladh a bheith páirteach in saol na Gaeilge agus agus ehm you know a bheith i bhfad níos cruthaithí ar an taobh sin, nílimid ag iarraidh iad a choinneáil amuigh ach táimid ag iarraidh iad a bheith ag tacú linn. Chun leanúint ar aghaidh faoi sin, ar mhiste leat beagáinín níos mó a inse dúinn faoin bplean pleanála teanga féin atá agaibh agus faoin saghas tacaíocht atá agaibh sa phobal don phlean. Yeah, well, tá díreach anois, tá, mar a dúirt mé, tá suas le daichead beartais difriúil sa phlean ag díriú ar gach gné de shaol an phobail ach go háirithe an óige agus an oideachais. Le cúpla seachtain anuas tá cruinniú eagraithe agamsa leis na múinteoirí sna scoileanna ar fad, na príomhoidí sna scoileanna, agus just ar na rudaí a phlé leofa. Tá iadsan go léir anois ag cuartú aitheantas mar scoileanna Gaeltachta tríd an polasaí nua oideachais Gaeltachta atá curtha ar bun. Agus so tá sé an-mhaith daofa sin go bhfuil Oifig Pleanála Teanga anseo go bhfuil muid in ann tacú leofa sin. agus go bhfuil muid sórt ina dhroichead idir an scoil féin agus pobal na scoile, mar sin. So bhí bhí cúpla bhí bhí cruinniú agam le le tuismitheoirí fosta na scoile agus díreach le le cur ina luí orthu an tábhacht na luathbhlianta sin an Ghaeilge a sheachadadh chuig na páistí óga agus an tacaíocht atá atá de dhíth ar na páistí sin agus go leor uair ní ní níor smaoineann tuismitheoirí go díreach ar ar ar an ról s'acu féin agus ar an tábhacht atá acu an Ghaeilge a sheachadadh ó ghlúin go glúin. So caithfidh mé sin a chur in iúl daofa. Fosta, ó cuireadh deireadh le scéim labhairt na Gaeilge, tá go leor tuismitheoirí óg agus ní fheiceann siad aon buntáiste ag baint leis an teanga anois. So caithfidh mé sin a chur in iúl daofa fosta go bhfuil go fóill go leor buntáistí ag baint leis an teanga agus go bhfuil sé iontach éasca é a bheith ag na páistí anseo mar tá sé acu mar Ghaeilge beo sa bhaile. An t-eadráin féin, scil atá ann sa teanga agus caithfidh tú é a chleachtadh go rialta le bheith líofa agus le bheith inniúil sa teanga.
Tá Óstán Seaview dúnta anois, nach bhfuil? Tá, tá roinnt, cuid mhór óstáin sa cheantar seo le thar deich mbliana anuas tá ceathrar. Cúigear nó seisear de óstáin dúnta sa cheantar seo agus sin cailliúint mhór. Le tiomáint fríd an cheantar seo anois tá go leor siopaí gnónna eile, óstáin dúnta agus níl cuma ar bith go bhfuil siad ag goil a fhoscladh sa ghearrthréimhse. Agus cuireann sé go holc le híomhá na háite nuair atá tú ag iarraidh daoine a spreagadh a theacht ar ais a chónaí anseo. tionscal na turasóireachta a ghríosú agus a spreagadh fosta agus ag an bhomaite seo i gceantar Ghaoth Dobhair, cé gur ceantar álainn ar fad atá ann, tá go leor, tá go leor forbairt le déanamh go fóill go dtí seo. Tá an-obair déanta ag an Údarás le fostaíocht a chur ar fáil ach tá tionscal na turasóireachta iontach lag anseo ag an bhomaite. Cad é an teach tábhairne is mó anois sa cheantar? Teach Jack, an ea?

Conas a bhfuil ag éirí leis na tithe tábhairne ó thaobh labhairt na Gaeilge ann, a Scott? Bhuel, de réir na surveys a raibh mé ag déanamh orthu, tá an formhór de na úinéirí, tá siad báúil don teanga agus tuigeann siad an tábhacht atá ag an teanga agus an turasóireacht chultúrtha sin. Agus go leor de na daoine óga atá ag obair ann, tá an Ghaeilge ag 90% acu. Ach ní fheiceann siad féin, you know, an tábhacht atá le ról s'acu sin agus, you know, go mbeidh an Ghaeilge le, le, le feiceáil agus le cloisteáil chuile háit. Agus caithfidh tú sin a chur ina luí orthu go minic, you know, you know, an Ghaeilge a úsáid agus go háirithe na daoine a thigeann ansin le haghaidh cúrsaí agus chuile rud, ba mhaith leofa an Ghaeilge a úsáid agus a chleachtadh agus go bhfuil ról acu sin ansin. agus b'fhéidir sin you know a chur in iúl leofa you know so so sin mar pháirt den den den chuid plean s'againne fosta ná ehm ardú feasachta i measc lucht gnó eh chomh maith leis an pobal go ginearálta. Tá sé sin ana-dhíomách, ceapaimse, ní ó thaobh an Ghaeltacht i gcoitinne, go bhfuil a lán daoine a bhfuil in ann caint go líofa as as Gaeilge agus nach bhfuil suim acu sa teanga. Tá sé an-díomách, nach bhfuil? Tá sé, bhuel, sin é, ardú feasachta fosta, you know, agus ceann de, na deacrachtaí a bhíonns ann ná, you know, ní fheiceann daoine an, an aon, aon luach ag baint leis, go díreach. Tá go leor ann anseo le fadhbanna oideachais anseo, is b'fhéidir nach bhfuair daoine an oideachas ceart agus gur fhág siad an scoil go luath agus ní fheiceann siad an luach atá leis an teanga. Na, na daoine is mó a fuair oideachas agus, agus a d'éirigh leo dhul go dtí'n coláiste tríú leibhéal, you know, níl mórán acu sin a tháinig ar ais na gceantar ach oiread, you know, so tá go leor de na daoine a bheadh ag obair sna tithe tábhairne sin é, you know, a d'fhág an scoil an-luath agus, agus ná dtuigeann siad féin an, an tábhacht atá leis an teanga ar chor ar bith. So, sin mar a dúirt mé, sin, sin, sin an job atá le déanamh leis an, leis an ardú feasachta sin, you know, agus, agus an ardú muiníne a chothú iontu agus bród, bród agus mórtas a chothú iontu ina dteanga agus a n-oidhreacht luachmhar sin. Okay, a Dhónaill, an bhfágfaimid ansin é nó ar mhaith leat níos mó a rá? Bhuel, sin é, tá muid ag dúil go mór leis, you know, le an gréasán seo a fhorbairt, leis na LPTanna ar fad agus na líonraí ar fad agus go bhfuil muid uilig go léir anois sa bhád amháin agus agus go bhfuil muid ag cur chun cinn na Gaeilge gurb é sin an an an ról atá againn uilig go léir anseo agus ar ar dhóigh ar bith chomh cruthaitheach agus a thig linn a bheith le le go háirithe an t-aos óg a spreagadh a bheith a bheith i bhfad níos gníomhach sa teanga agus mar a deir an focal ní neart le cur le chéile.